mtundu wake wa anthu aku Hawaii ndi osiyanira nako ndi dziko loti chiyambi cha second world war america paja inkakana inkati ine sizi ife sizikutikhudza za nkhondo zanuzo sitilowerera nawo second world war chani chani koma anapezeka kuti analowa nawo mu nkhondo japan itachita attack pearl harbor yoti ili ku hawaii pamene analowerera nawo nkhondo koma iyo ndi nkhani ina nde tisanayambe nkhani yathuyi tatengani chakumwa ngati chodyera chilipo tachigwireni ticheze bambo uyu ndi john tokuhara mu chaka cha 2022 anali ndi zaka 47 john anali olimbikira anali ndi amayi ake amene amasamala amagwirizana nawo kwambiri komanso anali otchuka kwambiri kwawo kumene amakhalako kumene amakhala tawuni yomwe amakhala ku hawayiko inali dzina lake ku waipahu town yawo nde anali acupuncturist kaya ndingafotokoze chani mu chinese medicine ndi ngati mankhwala eti aku china komanso amapangidwa mu maiko ambirimbiri maiko angapo anachita adopt amapanga acupuncture amakhulupirira kuti nthupili muli malo osiyanasiyana onena kuti ukagunda ukabaya apa apa apa ma, ma point awa awa awa thupi limatha kuchira apa matenda awa amatha kutere kaya nsana umakhala bwino kaya stress imachoka zambiri mbiri zoterozo sindingathe kufotokoza zambiri chifukwa sindikudziwa zambiri zokhudza acupuncture kupatula kuti ndi form ya medicine it's a form of medicine and john tokuhara anapanga specialize nkukhala acupuncturist mpakana anatsegula ofesi yake ngati kachipatala ka acupuncture kamene amathandiza anthu osiyanasiyana ndi matenda osiyanasiyana chinese medicine sort of nde atatsegula malo akewa anatchukanso kwambiri amakonda kuthandiza mu community anali munthu basi okondedwa kwambiri john Koma zinapezeka kuti mu January 2022 pa 12 January amayi ake anatopa koyesayesa kumuimbira foni kuti John sakutani, John sakundiyankha, John sakundiyankha. Anayesera kufunsa azinzake kwaimbira mafoni kuti kodi John mwamuonapo kapena mwayankhula naye onse kumati ah, ife lero sitinatani sitinayankhulane naye. Nde amayi ake anangonyamuka kupita kuti ko ku ofesi kwake kwa John kuntchito kwake kuja kuti akaone okha kuti ali kuti anatsegula nkulowa mu ofesi atafika anampeza john ali pansi magazi okhaokha azungulira waomberedwa mmutu kangapo anayimba foni ku polisi apolisi anabwera nde inali nkhani yayikulu kwambiri anthu anatutumuka kwambiri kuti akuti john watani john waphedwa komanso anali nzake wa apolisi ambiri ndi anthu mpaka na mavigil anthu anayamba kupanga ma candlelight vigil chanjani anthu analira kwambiri kuti john waphedwa wamupha ndani chifukwa zimene kuti aliyense amankonda john amene angamuphe john ndi ndani mpaka na manyuzi anayamba kupanga pa tv manyuzi kuchita call out kuti amene anaonapo china chake amene adziwa china chake ati kutani atiuze nde atayang'ana cctv apolisi anaona Around nthawi yomwe John anaphedwa, ku ofesi kwake kunatuluka munthu. Munthuyo amayenda atayang'ana pansi, atavala chipewa, atakhala ngati wazipinda nsanawu chonchi. Anayenda kumapita, anakwera galimoto muja kumapita, koma chipewa chake cha white chija pakati pa msewu chinagwa. Munthu uja kumapitira sanayime kuchitola. sanaonekenso mbali inayo kunalibe cctv sanaonekenso kuti galimoto ija yalowera kuti nde koma sanathe kumuona nkhope chipewacho chinathandiza kuti munthu uja atchingike plus kuzipinda amene anazipindiramo zinali zovuta kuchita determine kuti ndi wamtali bwanji anakanika kwambiri kuti munthu uyu ndi ndani koma anaposita pena paliponse m'manyuzi kuti munthu uyu anaoneka akutuluka ku ofesi kwandani kwa john amene akumudziwa atitani atiuze koma palibe amene amatani amadziwa ndapolisi anatenga foni ya john anayamba kuyang'ana mu foni muja anayang'ana panali mameseji ena ake amene anawapatsa chidwi amatumizirana mameseji ndi mzimayi mameseji osonyeza kuti anthu ali pachibwezi mpaka kuphatikiza iyi ma- mavidiyo zithunzi zosavala pamenepo chani kuti ee kani munthu anali ndi chibwezi aja kuti afufuze mzimayi amene ana- ana- anali mamesejiyo nkupeza kuti dzina lake anali joyce Thompson. Ndiye chinawadabwisa nchoti Joyce ndi mayi wokwatiwa amakhala ndi amuna ake ndi mwana wake ndi akuchita kukhala womasuka chonchi bwanji apolisi kuyambano kufufuzano kumfufuzano Joyce uja kuti aa pali ubale wa mtundu wanji chifukwa ichi chinawapasa chidwi nchonena kuti kutakasuka kumeneko kuti mamuna wake amadziwa ndi anayamba kumfufuza ndani mamuna wakeyo Eric anamtenga kukampanga question kunena kuti iweyo umadziwa zonena kuti mkazi wako amapanga chibwezi ndi John Tokuhara ndi Eric anavomera kuti ee ndimadziwa ndinamugwira kuti amapanga chibwezi ndi anamfuza kuti ndi utamugwira unatani akuti ndinatani ndinayambana naye mpaka ndinamtenga kupita naye kwa makolo ake kuti akamuyankhule ndi anamuyankhula anamufunsa madeti kupeza madeti chinali chaka chinacho chu- 2021 ada imene ndi 2021 anthu akuoneka kuti chibwezi chimapitirira ati ee ndinamugwiranso kachiwiri ndi unatani ndinabwerezaso ndinampitisaso kwa makolo ake kuti akamuyankhule anamuyankhula tinabwerera kenako chibwezi chakuoneka kuti chimapitirirabe ngati samasiya mkazi wakeyo chibwezi chija chimatanibe chimapitirira ndanamfunsa kuti bwanji sumansiya banja kutha ananena kuti ah, ine ndinachita vow kunena kuti mpaka na imfa izatilekanise nde sindifuna kumusiya mkazi wanga chifukwa choti akupanga chibwezi ndifuna atasiya chibwezi icho ndanamfunsa kuti unayambapo wampitira ujeni joniyo kukamuyankhula kapena kumuopseza ananena kuti sinapepo ndayankhulana naye kuyankhulana naye kwawo kwake nayankhulana nthawi yomwe ankatithandiza nditi pangati vesi john tokuhara ali moyo ntchito yake yawo acupuncture yomwe amapanga zina zomwe amapanga ndikuthandiza azimayi mwina azimayi ali stressed apita kumene kuchako akapanga massage ali ndi mapoints ake nthupi umu oti agwira apa afinya apa ati anakhala bwinobwino adzipita nde Eric Thompson ndi mkazi wake Joyce ndiwona kuti anakumana ku sekondari chibwezi chakuyambira ali ana nkukula mpaka nakukwatirana nkumakhala koma amakanika kubereka nde ati amavutika kubereka anthu ena anawauza kuti mukayesere acupuncture pena thupi limangokhala ngati lauma kaya lili stressed kaya lalatani amatha kukupangisa munthu kunena kuti utani thupi litakasuke bwinobwino nde anthu ajadi Eric ndi mkazi wake Joyce ananyamuka kupita kutiko kwa John Tokuhara. John Tokuhara uja ndikuyambadi kumpasa ma session kazo cha ah, uzibwera masiku awa kuti akapange acupuncture yo ati anapezeka kuti mpaka nadi Joyce anapezeka kuti anakhala ndi mimba anabereka. Mwana amene anabereka anawathandiza ndi ndani? Ndi John Tokuhara. Chabe kuti sizinathere pompo John anayamba chibwezi ndi ndani? Ndi Joyce. Nde apolisi anamutani anam'manga Eric. Ananena kuti iweyo tikukhulupilira kuti iweyo ndi amene wamupha chifukwa cha nsanje chifukwa kuti mkazi wako samamusiya. Nde anamfunsa kunena kuti mkaziyonso anafunsidwa kuti iweyo chifukwa chani umati ukamuuza mamuna wako kunena kuti wasiya umabweleranso. Nde zinapezeka kuti a Joyce aja nawonso anali ndi zikhulupiliro zawo amakonda kukhulupilira ma psychic. Ma psychic tingati anthu amene amapanga zolosera izi. zowombeza kuti ayi chaka cha mawa kuchitika zakuti mawa kuchitika zakuti nkumawapasa anthu advice kunena kuti kudzachitika chakuti nde upange zakuti chimodzimodzi kwathu kuno tikhoza kuti kuwombeza kuwombeza maula nde anali ndi ngati addiction nthawi zonse amafuna aziuzidwa kuti mawa ati kukuchitika chakuti nde atapita mwina moyenda atakawauza kuti ndayamba chibwezi ndi john tokuhara psychic wina anamuuza kuti iye amene ndi amene akuyenera kukhala mamuna wako nde iye ati amakhulupirira kwambiri nkona amalimbikira chibwezi chakecho mamuna ake amati akamugwira nkuthetsa akabwereranso kwa psychic amuuza kuti iwetu mamuna wako weniwenitu ndi amene amenewe nkona amapitirizabe amauzidwa kuti kuti uzakhale osangalala pa dziko pano ukuyenera kukhala ndi john tokuhara nde amapitiriza ndi john nkumapezeka kuti akumayambana ndi mamuna ake kumangomugwirabe koma mamunayo anasayinira kuti ineyo uyu sindingamusiye nde apolisi anayamba kuyang'ana kuti kodi mayendedwe a eric tsiku limeneli anali otani lomwe anafa john tokuharayo nde eric galimoto yake inali ya white munthu amene anapezeka kuti anaoneka pa cctv kuntchito kwa john uja galimoto yakenso inali ya white eric anaoneka kuti wachoka ku nyumba pa cctv kenako anaoneka kuti wabwerako madzulo atafika kumpanda kwake kumaoneka kuti kwayatsidwa moto kuti zinthu zina zake zikuotchedwa kwa kanthawi nde anamfunsa kuti umaotcha chani chifukwa choti amamutenga ngati kuti ndekuti akuotcha umboni kaya zomwe anavala chani nde anati ndimaotcha zinthu ndi ndimagwira ntchito ma materials ndimaotcha ndimaotcha nthawi zina ku nyumba kwanga ndisaotcherenji unapita kuti ananena kuti ananena kumene anapita kuti sindinalinso kumene mukunena kuti kwaphedwa munthuko sindimapitako anayamba kusakasaka chipewa chija kuti atiyang'ane chipewa chija mwina tikachipeza paja chinagwa pa nsewu tipeza dna nde kuti timpanga match Eric yu. Anafufuza kuyang'ana pa CCTV paja anaona kuti munthu ngati wongoyendayenda wa homeless opanda kwawo opemphesa amatani amadutsa anachiona chipewa chija nkuchitola nde apolisi anamusakasaka mpaka anampeza after masiku koma anapeza kuti munthu uja anachichapa chipewa chija ana nanga si wayeyo wati watola chipewa anachichapa amavala nde olo kuti ayeze dna munali dna ya uyoyo anachitolayo komanso anayesesayesesa kuti apeze kuti china chake chompanga link eric koma samachipeza koma nkhani inapitabe ku khoti ku khoti awo ku khoti a mbali ya john tokuhara akunena kuti uyuyu anapha ndani john ifa cha nsanje fati mkazi wake samatani samumusiya chibwenzi umboni weniweni analibe kupatula kuti ayi tinaona akuotcha zinthu chani nde defense yake inanena kuti chenicheni chomwe mukunena kuti cholinga chake chomuphera uyu muti ndi chani nde aja ananena kuti ifa choti amapanga chibwezi ndi mkazi wake nde defense ya Eric inayankha kuti ngati ziti zimenezo ndiye kuti anamupha ndi anthu ambiri nawonso nkubweretsa gulu kuti azibambo awawa mukuwaona onsewa John Tokuhara amanyengana ndi akazi awo moti azibambo awa awiri anayima anakapereka umboni kuti anapanga mpaka divorce chifukwa choti anapita ku ku office kwa John John anapanga mankhwala akewo kaya mmati acupuncture chanchani atachoka pamenepo azi- azimayiwo anayamba chibwezi ndi John chibwezi kukana kumusiya mpaka ena azibambo kuthesa maukwati kupanga ma divorce komanso sanali okha kukhala ndithu gulu ali ndi musankha ndani popeza azibambo osewa amamuda, amamuda John Tokuhara chifukwa choti amakhalira kuyenda ndi azikazi a eni ache si iye yekhayo nde zinakhala ngati zasokoneza kesi ali imeneyoyo pam- pang'ono nde muli list inanso ya azimayi sopano amayenda ndi azimayi ambirimbiri onena kuti ayenda nawo awapanga promise zambirimbiri ngati kuti awakwatira chani azimayi aja atengeka kumaona ngati kenako siku ina azangosiya kuwayankha mameseji kuwapanga ghost basitu azimayi aja kukwiya basi kumaonesa mameseji ye sunganditere ye sungatani ye chanchani osayankhaso zathera pompo ali nanga amenewo ifa nawoso ngokwiya kuti waatani waayuza waataya nde musankhapo ndani mukumunenayo uyuyu erikiyu kuti ifa choti mkazi wake amatumizirana mameseji okwana 1500 amene mwapeza popeza uyu mkazi wa uyu anatumizirana naye mameseji okwana 2000 chakuti wakhala akukhumudwisa anthu chifukwa chonena kuti amakhalira kuyenda ndi azikazi a eni ache nde nkhani ija anayisiya m'manja mwa jury khoti kuti lipange decide nde juri inanena kuti ah, anthu ena ananena kuti ah, ifeyo tikuona ngati iyeyu ndi wapha munthu Eric uyu pamene anthu ena ananena kuti ah, mulibe umboni anthu ambirimbiri mulibe umboni munthu uyu anali ndi adani ambiri zimaoneka ngati amagwirizana ndi aliyense yes pamaso koma ankadana ndi anthu ambiri powachitira chipongwe azikazi awo amakhalira kuyenda ndi azikazi a anzake nkumasokoneza mabanja nde musankha ndani pa azibambo onsewa fasa kuti apapa mumpange investigate aliyense amene iye wachita naye chani zachisembwere kunena kuti zayenda bwanji apa nde basitu khoti linagonja kuti ife takanika uyu sitingathe kumpeza wolakwa chifukwa zonse mukunena za iyeyo anthu ena onse zachitika zomwezo mwinanso bola iyeyu sanachite divorce koma kenaka gulu lina mpaka linafika pa madivorce basitu court case anayitani anayichita acquit anayichita throw out kunena kuti mubwerenso ndi umboni wina koma umboni wina akautenga kuti mpaka pano akukanika kupeza umboni wina uliwonse nkhani inathera pati apa nkhani inathera pompo ndiye kuti ikadali cold case akapeza umboni wina azatani azapita nawonso ku khoti koma for now palibe umboni wina nkhani ikukanika kuchitidwa solve imeneyo ndiye nkhani ya Jon Tokuhara zikomo kwambiri